Iyi ndi update yathu yoyamba mu chaka chino cha 2026 pa nkhani za a Chimwendo Banda mlandu wawo uja. Tikuyamba ndi zotani kodi? Loya wa a Chimwendo Banda wadandaula. Akuliratu kuteko kunena kuti a jaji a Mzonde Mvula amulanga Chimwendo Banda osati masewera ndipo akulangika ku ndendeko. Eh kufika ponena kuti no adandaule lawyer yo zukhala bwanji kodi? Kufikira pomwe tikuulutsa nkhani imeneyi olemekezeka a Chimwendo Banda akhala ali ku Maula ku ndende kothamangira ndithu ma wiki awili amthunthu. Mlandu wake ngotani? Mukudziwa kuti mlandu wake ndi otani chifukwa tayenda nanu ma update. Now kwatuluka nkhanitu yoyamba mu chaka chino cha 2026. Loya wa Chimwendo Banda yemwe ndi Jivason Kadzipatike wabweratu ndi kudandaula kunena kuti a judge a Mzonde Mvula ndi zonena kuti apangitsa Chimwendo Banda kuti alangike ku ndende akuzuzika ndipo akuvutika kumeneko. Akumaliratu nakukuta mano kumenekoko ku ndende ya Maula prison chifukwa chonena kuti anamkaniza belo. Nkhanitu yomwe ili apa ndiyonena kuti lawyer wa Chimwendo Banda akukamba zonena kuti watopa ndi kudikirira Email yochokera kwa a Mzonde Mvula yopereka chigamulo pa nkhani ya belo kuti kodi no Chimwendo Banda akuyenera apatsidwe belo? Wakhala kuteko akutenga computer yake ndikumaipanga refresh nthawi ina iliyonse kupanga check email mamawa masana ndi madzulo mamawa masana ndi madzulo koma email osafika. Zafika pomukwana kwambiri ponena kuti wangobwera poyera ndikudzanena kuti iyayi a judge mwanditopetsa ndikudikirira. Kodi email ibwera litino? Chigamulo chonena kuti Chimwendo Banda atuluke ku ndende. Akuyenera atuluketu iyeyo pa belo mumkaniza belo bwanji? Kodi ndi tactic imeneyi yoti mungofuna mumulange? A judge zikukhala motani kwenikweni? Mukulira kwaketu Jivason Kadzipatike akukhazikika kwambiri ponena kuti akutitu Chimwendo Banda akusungidwa ku ndende mosatsata malamulo? chifukwa chonena kuti state kapena kuti no dziko la Malawi lomwe likumuimba mlandu ma lawyer aja amene akumaimira boma aja ndi zonena kutitu sanamutchaje formally Chimwendo Bandayu kusonyeza kuti mlandu sunayambe komano munthu akusungidwabe ku ndende kusonyeza kuti akungosungidwa mosatsata malamulo chifukwa amayenera azisungidwa ku ndende potsata malamulo mwa njira iyi Nde kuti akumulanga chimwendo Bandayu ndipotu iyeyo ndizonena kuti thanzi lake likunka nalikwiririka kumakwiririka inde pachizungupo nkumatchulatu kunena kuti deteriorating kapena tinganene kuti kumenekoko chimwendo Banda wayambaso kuthimbirira ndithu mumaziwa kale ndekuti situation ya kundende ndi ina ina sumakhalabe ndi zinthu zomwe unakakhala nazo mwina kunyumba kwako ungapezeke ndi ma sopo koma osati ngati sopo amene mwina anthu olemekezekawa andalamawa amatha umapezeka naye manyumba mwawo ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera tingakambepo chani namba 1 tikambe zonena kuti kukamba zoti chimwendo banda akusungidwa mosatsata malamulo ife nde tidzidabwa sitimatsata malamulo inde komatu chomwe tikudziwa nchonena kuti jaji Austin Banda ndamenetu adayambitsa zonsezi, chiyambi cha Chimwendo Banda kukapezeka ku Maula prison ndi Judge Austin Banda anapanga zotani? Mukakumbukira bwino bwino kuja ku Lilongwe Magistrate Court osati ku High Court iyayi, kumene kujatu nkhani italowa koyamba mu court Judge atangoimva kunena kuti ndi nkhani yotino kuti uyu amafuna kupha mnzake uyu, ananena kuti nkhani yandikulira. Nkhani imeneyi sitingaweruze ku khoti laling'ono. Tikuipanga refer ku khoti lalikulu. Tikukutumizani ku High Court. Kumeneko n'kumeneno akakuweruzeni. Now, malinga ndi kunena kuti ku High Court ko alinso ndi mapulogalamu awo, sizingatheke kutino angoilandira nkhani mwachanguchangu n'kuyamba kuimva. Ndiye kuti inu mukuyenera mukhalebe m'manja mwa polisi. Now maselotu aku area 30 sitingakusungenkoni kwa nthawi yayitali chifukwa ndekuti tikufunikaso tikasungeko zigandanga zina zomwe zingabwele mwa fresh nde amene mwakhazikikanu timayenera tikutumizeni kumeneno mukuyenera mukakhale ndi space yokwanira malo okwanira onena kuti mukafuna kakupanga ma exercise kumenya ma push up mudzikatakasuka bwinobwino nde inutu komwe tikusungeni ndikujatu ku Maula prison Malinga ndi malamulo ndekuti mukakhala kumeneko kumadikila aku High Court ndipotu pa ma technical terms ake tikunenatu kuti mukakhalano tsopano ku Maula pa remand. Kusonyeza kunena kutino malamulo a dziko lino anapelekano ka provision kameneko konena kuti Ngati milandu siikumvedwa chifukwa cha zifukwa za ku khoti, kudikira a ku khoti kutino akuitaneni kumeneko, inuyotu mukakhala nde kuti muli ku ndende. Modikilira, kaya ku ndendeko mukhalako kwa nthawi yotalika bwanji koma nde kuti muli pa rimandi. Ayi, mmenemotu ndi mmene nde kuti malamulo akuyenera aziyendera. Chifukwa a judge Ku khothi amayendera malamulo samangopereka basi zinthu za mmutu mwawo. Nde kodi a Jivason Kadzipatike akamakamba zonena kuti akusungidwa mosatsata malamulo tizinena kuti a judge a Austin Banda popereka ndekuti chigamulo chawo poyamba paja sadatsate malamulo? Iyeyo pomakafika judge tu amakhala ndekuti malamulowo ndi otitu awamweratu china chilichonse amakhala ndekuti no ndi akadyaza eni eni oti amatsata osati masewera fukwa sungaike munthu amene samatsata malamulo pamenepo ayi mmenemo ndimmene zikuyendera oyambitsa nakhala Austin Banda koma tikudziwa zonena kuti amene anaiwakhiratu ndikukhalano a Zondi Mvula jaji waku High Court yaku Lilongwe jaji amene sadanyengerere ndipo sadagulike iyayi adapezeka zonena kuti iyetu nkhani anangoiweruza kunena kuti aah ayi inutu nde mupita ndithu ku Maula mukakhale ndithu kumeneko mmanja mwa apolisi kaya ndi apolisi a ku ndende a ku prison aja amene aja akusungani kumeneko kufikirano nthawi imene mlandu tikhale tikuumva bwinobwino mlandu kulowanso kachikenatu mu khothi muja iye adangoweruza kuti aah mukufuna mudzindipatsa pressure eti? Ndiye ndikuuzeni ino ndi nthawi ya holiday. Ndikupatsani chigamulo pa email komabe iyeyo akuyenera akakhalebe ku Maula komweko. Ndetu abwana ajatu a Zondi Mvula akhala ali ku holiday ndithu kusangalala bwinobwino kupumula kumeneko kufikiratu pano. Tikuti lero ndi pa chani? Pa 5 January 2026 ndipo zikuoneka ngatitu m'ofesimu. anthu akutsekulira tsopano ee working time tsopano a judge a Zondi Mvula akuyenera akapezeke ndithu mwina kuma office awoko azikagwira ntchito kodi nde kutino akhala akuwaitana a Chimwendo Banda kuti mlandu wawo uyambe ndizovuta chifukwa chonena kuti lero lili ngati tsiku loyamba sumangofikira kudumphira mu zinthu zofunikira umayamba waika kaye china chilichonse m'malo mwake. Maofesimu asasemo fumbi bwinobwino, makompyuta apezeke zonena kuti apuputidwe bwinobwino, mafailo onseno akalekale aikeno amene ali opanda ntchito akapange shiredi, zonsezo ndi nthawi yonena kuti no. zikhalabe zovuta kuti no ungodumphirano mu zinthu zina zake ndikuyenera utenge nthawi ngati mmene angatengere nthawi yawo a Zondi Mvula kukilina ofesi yawo bwinobwino kuti akamayamba chaka chino chanyuwani ofisinso ikhale ndi kuti ikuoneka mwa smart kumayamba ndi mafailo milandu ina ya mu chaka chino. Pamene azikapanga sort out zinthu ngati zimenezo ndi pameneno mwina angamakaloweno mu court kumaitana mbweleseni Chimwendo Banda kuchoka ku Maula kuti nonse pano tizapitirize nkhani yake ija. Koma dandaulo lomwe lili pano ndilotani? Jivason Kadzipatike akudandaula kunena kuti, Ndakhala ndikudikira email sikufika.

Ayitumiza, kaya mwina angoona kuti talowa kale mu chaka mudikire kunena kuti mumubweretse munthu pa khoti tizangomuyankha pa khoti pomwepa kaya komano a Chimwendo Banda akhala ndithu over one week kumathamangira ndekuti two weeks ali mu chitokosi. A Jivason Kadzipatike tingakuuzeni zotere, kuli vuto ku Malawi kunoku. Mwina mungamablemenso a jajiwo osadziwa kuti mwina mwake vutonso ndi limenelo mongoganizira kuli vutotu la network nde kuti email itumizidwe imafunika network nde umapezeka zoti nthawi zina zake network ikamajamajamanso zakezake tikungopangatu suggest eti mwina nkuthekera palinso mavuto ngati amenewo ma technical errors ngati amenewo komano ayi mmenemo ndi mmene zikuyendera. Mlandu uja ngotani? Tikukamba zonena kuti pajatu iyeyu akuganiziridwa kuti amafuna kupha Frank Chiwanda ndipono adatumanso nzake Dala Kadula. Pa zimenezo Frank Chiwanda anakasuma ku khothi, polisi polisi kummanga ndekuti nkumpititsa pa khothi pa khothi basitu kumtumiza ku Maula Prison. Ayi ndithu Mzonde Mvula anayipangitsatu kuti ilimbe nkhaniyo ndipo Amalawi ochuluka adasangalala naye judge ameneyo makamaka mu chaka cha 2025 muli ndi maganizo ena alionse tavunganani mu comment section mo and stay tuned chifukwa tikhala tikupatsansoni ma update osiyanasiyana a zomwe zikhale zikuchitikanso mu chaka chino cha 2026 akuti